14 February ndi tsiku limene anthu okondana amasangalala. Mu Chingerezi namauzana kuti Happy Valentine's Day. Nawo okonda opanda kubwezeredwa chikondi chawo ndi munthu amene amamukondayo amatenga nawonso gawo. Tsikuli sikuti limangodza nkudusa hayi. Pamakhala zochitika zambiri pakati pa okondanawa. Amapatsananso mphatso. Mphatso zina zimakhala zogula. Zina mwa mphatso zogulazo timakhala tiamwantche tokongola zedi. ena akakondwetsetsa tiamwantche tawo timadzakhala mwana pakatha miyezi isanu ndi inayi tengekani msungwana yemwe ankakhala m'mudzi wina otchedwa anene adali mchikondi pa tsiku la valentines iye ndi bwenzi lake adabzala mbewu napanga mphatso yomwe idzafike pakadzatha miyezi isanu ndi inayi kwa anene ndi mudzi woti zinthu zambiri zimafika mochedwa chifukwa ndi kutali kwambiri ndi tawuni komabe izi sizilepheretsa achinyamata m'mudzimu kuona zinthu zambiri kudzera pa intaneti ngakhale netiweki yake imakhala ija yokwerera pachulu mudzi wa anene udali wa anthu osunga chikhalidwe kwambiri koma poti zinthu zidali kusintha pa dziko lapansi anthu nawo adayamba kusintha komanso ndi chifukwa cha kubwera kwa intaneti zinthu zidapitirirabe kusintha tengekani adali msungwana wochangamuka zedi iye amakhala munthu mmodzi mwa omwe amayamba kusintha kwambiri kuposa ena onse pa zinthu zonse zomwe tengekani adatengera nkusintha anthu adadabwisika kwambiri atamuona akuyenda mimba yake ili pa mtunda pa chikhalidwe cha mmudzi wa anene palibe munthu wa mayi wina aliyense yemwe adayendapo ndi mimba yake yoyembekezera pa mtunda zomwe adachita tengekani zidadodometsa anthu azimayi akuluakulu adayamba kunong'onezana ndipo azibambo ankangogwedeza mitu yawo kusonyeza kusagwirizana ndi khalidwe la tengekani kodi iyeyo akuganiza bwanji adafunsa gogo nachibwe mafunso onsewa kaya ndi maso a wanthu omuyang'ana momuweruza tengekani sadakhudzike ndipo sankalabadira za wanthu zonse zomwe ankachitazi adazitengera pa intaneti kwa anthu otchuka omwe adawaona pa foni yake yamakono yotsika mtengo Anthu otchukawa ankaika mimba zawo zoyembekezera pa mtunda namaonetsa anthu pa intaneti. Tengekani ataona izi adasilira. Atazindikira kuti adalandira mphatso kuchokera pa tsiku la Valentines lija, adachilimika kuti naye mimba yake ikayamba kukula adzayamba kuvala ngati mmene ankachitira asungwana ndi azimayi otchukawa. Ngati iwowo akuika mimba zawo pa mtunda, nanenso ndikhonza kutero. adatero tengekani anzake amati akamona amamusekerera kapena nditi kumuseka namamuchemerera nkumamuyitana mayina ena ankamuti diva ena nkumati baddie koma tengekani adalephera kudziwa kuti ngakhale asungwanawo ankaonetsa mimba zawo pa makanema kapena zithunzi pa intaneti m'masambawo a mchezo si onse amene ankayenda ndi mimba zawo pa mtunda ngakhale padali ena oyenda nazo pa mtunda adali ndi zonse zowatetezera kuti iwowo pamodzi ndi mwana wawo akhale athanzi komanso madera okhala amasiyana komwe ankakhala anthuwa sikudali kotentha kapena kwa fumbi ngati m'mudzi wa anene komwe kunkakhala tengekani komanso sankapita kutunga madzi kapena kusaka nkhuni ayi amakhala moyo ofewa patapita nthawi tengekani adakayanikabe mimba yake pa Tunda thupi lake lidayamba kufowoka. Iye ankangoti kutopa ndi kusanza komwe kunkamuchitikira ndi zizindikiro za mimba. Koma tsiku lina ali nkuyenda Tengekani adagwa pansi. Anthu atamuona adamutola namutengera kwa makolo ake. Nkhaniyi idatchuka ndipo azimayi adasonkhana ku nyumba kwa makolo ake a Tengekani. Amayi ake a Tengekani atamuona mwana wawo kuoneka odwalika zedi adayamba kulira. Ankamulangiza Tengekani koma iye sankamva. Ankati amayi akewo pamodzi ndi anthu am'mudzimo ndi achikale ndipo iye zomwe ankapanganso ndi zamakono. Mayi akewo adaitana gogo Nachibwe ndi anthu ena kuti adzawathandize poti ngakhale Tengekani adali atadzuka tsopano, amaonekabe wofooka zedi. Komanso sakadakwanitsa kupita naye kuchipatala mwansanga popeza chipatala chawo chidali kutali. gogo nachibwe atafika adamuyang'ana tengekani nati mwana wanga zomwe ukumachitazi zoyika mimba pa mtunda sikutsogola ayi kumeneko ndikutayirira thupi lakoli si lako lokha pano likusunga moyo wina omwe ukukula mkati mwako azimayi ena aja adatenga nsalu namupatsa tengekani ena adamufundika nabisa mimba yake ija adakhala naye pansi namulangiza zakufunikira kosayika mimba pa mtunda pa nthawi yomwe ali woyembekezera Adapitiriza kumuuzanso kuti anthu otchuka omwe amawakhumbirawo amangovala choncho pa zithunzi pokha basi, koma makamera akangochoka amavala modziteteza. Iwenso ukuyenera kupanga chimodzimodzi, adatero mmayi wina. Adamulangizanso kuti ngakhale amati kunja kuno ufiti kulibe, akuyenerabe kukhala osamala pamene akuonetsa mimba yakeyo. si onse amene amakhala wokondwa akaona mnzawo atadalitsidwa ndi mphatso ya mwana ukuyenera kukhala wodziteteza wekha komanso mwana wako adatero mayi ake a tengekani tengekani atayamba kupeza bwino anayamba kuchita monga akuluakulu aja adamuuza adakhala msungwana womvera gogo nachibwe adamuuzanso tengekani kuti tengekani mwana wanga chikhalidwe chathuchi ngakhale chimaoneka chotsalira sikuti ndi choyipa ayi